Ọchakomaka, Ọchakomaka, Ọchakomaka. Kedidike na onye na-akpọ m ụdị afa? Kedidike na onye na-akpọ m ụdị afa? Ah, ah. Kedu onye na-akpọ m ụdị afa? Ya bụ onye nwekwara nsọpụrụ. Kedu ife ọ bụ?
Ọchakomaka, ọ madam koi koi. Ọcha, achọrọ m ịfụ gị be m kịta kịta. Achọrọ m ịfụ gị be m ka m mara onye nyere gị ikike ka m malụ onye nyere gị ikike ikike idere m leta a ị dere m wee nye getiman wee sị ya ka o nye m ọcha ka ọmaka achọrọ m ịfụ gị be m kịta kịta hịa madam kọịkọị ọkpụ mana n'ebe ọkpụ mana nna agụrụ bịa na ekwurekwu tv kọrọ nwa nkọ iri na akọ wee wee nachara gị obere ive wee na-eneta onwe m anya mgbe m ma-eji bịa n'ọrụ be ghị na mgbede m chere na mgbede m bịa na mgbede ka anyị karịa na kezidiza nwe ive anyị echere ruo mgbede biko kenene ka m na-alaba nwe ive ebe wee nedo ndụ anya wee bịa na be ghị ọcha ka ọmaka egwu ada atụ gị m na-ekwu ị na-ekwu by the way kedu meaning of that thing ị dere m na leta ee mgbakene madam mgbakene ka ikwukene ya ka ikwukene ya wụ ife ife m dere na ya bụ leta bụ na m chọ ka i tinyere m ego n'ụgwọ ọnwa ma ife ị na-akwụ m adịrọzị m obi mma ọ dị ka o nwe ife na-eme gị n'isi ọcha asị m na ọ dị ka o nwe ife na-eme gị n'isi maka gịnị ka m ga-eji tinyere gị ego n'ụgwọ ọnwa gị ọcha ee eh, madam ana m agba mbọ n'ụlọ a karịa ewu na ọkụkọ bi n'ụlọ a ma onye ukwu ma onye nta onye ọbụla ana m agba mbọ karịa onye ọbụla ma mụ ọ ma mụ ọ ma mụnwa ka ị na-ekwu madam asị m ma ọchịcha ma oke bi n'ụlọ a ana m agba mbọ karịa onye ọbụla ọcha ka ọ maka madam ọ m kwuru ya ọ m kwuru ya ngwa ọcha gwa m ụzọ ihe na-atọ i ji wee ka m mma n'ụlọ a gwa m ụzọ ihe na-atọ madam aka m gị esi nri kedu onye gwara gị ya ọga bụ onye ji ọnụ ya wee gwa m ya madam chekene chere ka m gwa gị nke ịbụọ ka m gwa gị nke ịbụọ ọga atụlego ọga etinyego anya na mmiri wee nyochaa mụ na gị o nyochago wee chọpụta na m ka gị ede akwa aka m gị ede akwa ị sị m papa ebuka papa ebuka kwulie ee kedu nke bụ ihe nke atọ i ji wee ka m mma n'ụlọ a ọcha madam he madam ọ kakwa mma ka anyị rapụ nya wụ ive na nke ịbụọ ka anyị yakpala na ije na nya wụ nke ịtọ maka itisi obodo ọcha ka ọmaka asị m gị kwuo ya gwa m ya ka m nụ ya m gwa gị ya madam ị sị m gwa gị madam gwa m ya madam ka m gwazie gị ya madam aka m gị mma jụọ ese jụọ ese madam madam asị m gị jụọ ese maka na onye ọnụ na-elu n'okwu n'ụlọ afụ akọnfam gị ya jụọ ese madam madam jụọ ese na m ka gị aka m gị esi nri abalị ọcha kedu nke bụ nri abalị o ị mara nke bụ isi nri abalị a mụrụ taa taa ka a mụrụ m na-akụziziri ihe bụ isi nri abalị madam na nri si ya ịjụ tọgbọrọ na-ajụ ife dị oyi nwoke agba mbọ na-etinye ose ka ikere ya nwoke tinye shombo o tinye tatachi o tinye tatachi ka kọlọ ya wụ ife gbagotatụ kọmọ kọmọ gị gị gị kpachanye kpachanye nwa ogiri kpachanye nwa ogiri chọkwa nwa ụkpaka kpacha ya ka ọ dị ka a na-eme ka ọ dị ka oke na nwunye dine ị na-ajụ ife dị oyi ngana ngana ejichie gị aka na ọkpa ị bịara ebe ị wetara m ọnụ tiri m ego n'ụgwọ ọnwa ọ fịara gị arụ ọcha ka ọmaka egbue m oo. so ọcha ka ọmaka gị na papa ebuka na-esizi nri n'abalị ọbụla ọ kwa ya hei

anyị na-ekwu okwu otu ọ dịka anyị na-aba mba ọ bụ na ị ghọtarọ i chee na anyị na-aba mba ọcha ọcha aghọtago m ọcha o ị ghọtago ee kedu kene kedu kene ihe ị sị ka m meere gị ọcha madam ive m na-ekwu bụ na m chọ ka i tinyere m ego n'ụgwọ ọnwa m Please write us on WhatsApp to tell us any video you want us to do. Follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel for more video. Thank you.